Aw danse maliba TV 1 ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni bi tarata desanburukalo tile tan wɔɔrɔ san ba fila mugan duuru kunnafoni daminɛ la kiiri ni josariya minisiri mamudu kasoge ale ye an ka marabajɛkulu ɲɛmaa général de division abdoulaye maïga nɔna bila baara ni baaradege kɛnɛba dɔ kan ni a bɛ f'o ma ko symposium national Min ɲɛsinnen don garisɛgɛ dayɛlɛlenw ma yaasa baara caman bɛ se ka sɔrɔ ka nati an ka jamana kɔnɔ o baara ninnu kɛra kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ ni AES maaw yɛrɛ ka salon international de l'entrepreneuriat o baara minnu donna nowanburukalo tile tan ni segin n'a kuncɛra nowanburukalo tile mugan kelen san ba fila mugan duuru ko b'a jira k'a fɔ ko salon international min bolodara AES maaw ka ko la ni o kɛra o siɲɛ fɔlɔ ye min kɛra bamakɔ kɔnɔ ko o ye nɔ bɔ kosɛbɛ san fila tɛmɛnen kɔfɛ activiste ras bath ale minɛna ka don kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ waleya ni kumakan cɛjugufɔw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ni jamana taabolo yɛrɛ ma o kadara kɔnɔ ko kiiri jaabiw bɛna bɔ bi desanburukalo tile tan wɔɔrɔ san ba fila mugan duuru n'o bɛna lase cour d'appel de bamakɔ maaw fɛ An bɛ waati min na i ko sisan ko bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i sigi ka cour d'appel maaw ka jaabi kɔnɔ min bɛ ɲɛsin ras bath yɛrɛ ka ko taabolo kan ni maaw bɛna u sinsinbere sɔrɔ o ko nasira bɛɛ lajɛlen na kɔkan kibaruyaw bɛ don ni an ye benin jamana kɔnɔ chabi yayi n'ale thomas boni yayi denkɛ ye ale tun minɛla ka sɛgɛsɛgɛli busan ta ka ɲɛsin ale finitigilakaw fɛ ka sanga ni finitigilakaw dɔw minnu tun bɛ fɛ ka kafo jaso ta ka ɲɛsin fanga ɲɛmaa yɛrɛ ma ni o waleya ninnu kɛra desanburukalo tile wolonwula san ba fila mugan duuru a bɛ komi n'a fɔ ko chabi yayi ko a ye ɲininkali ninnu jaabi n'an bɛ waati min na iko sisan a bilala ka bɔ finitigilakaw ka bolo kan ni o walew kɛra ka kɛɲɛ ni kununko tɛnɛ desanburukalo tile tan duuru san ba fila mugan duuru An bɛ kunnafoni sentelimanw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw an b'an sɛnsɛn ka don alizeri kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa abdelmadjid tebboune ale ye sɛbɛn walan cari ni a bolonɔ bɛ sɛbɛn walan kan n'a y'a jira k'a fɔ k'a yafara mohamed amine belghit ma ni ale tun kɛlen don ka waleya dɔ kɛ ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ ma ni o waleya ninnu kɛra kumakan ye kumakan cɛjugu fɔ ye min carila u ka telesow yɛrɛ kan jabaraninsow yɛrɛ kan ni kiiri ni josariya ɲɛmaaw tun y'ale nɔ minɛ ni ka bere d'ale kan ni san duuru kaso ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye k'ale tun kan k'o de kɛ kogoba naani ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi i n'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na abdelmadjid tebboune k'ale yafara ale maa kofɔlen in ma o sɛbɛnwalan ninnu walankatara kununko tɛnɛn desanburukalo tile tan duuru san ba fila mugan duuru Ani manaw ni kunnafoni de ye aw garisɛgɛ aw ka kunnafoni sentelimanw na Maliba TV jabaraniso kan aw ni ce aw ka filɛli la aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na